igbo mụrụ nze mụọ ọzọ okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a ee ọ bụghị ihe anyị ekwubeghị mbụ ma ihe mmadụ amabeghị mana o nwere ihe kpalitere m wee sị ka m kwubekwu ya nsọpụrụ nsọpụrụ respect igbo sị na na ugwu bụ nkwanyere nkwanyere nwaanyị ji amụta ibe nya mgbe mgbe elu ka bụ ana ọsa mgbe ezi ka ga n'ukwu ụkwa a akọwara ndị Igbo akọwara ihe bụ nsọpụrụ ndị gbara na-akwanyere ikpe ụmụazị na-akwanyere ndị okenye ugwu ụmụazị na-akwanyere okenye ugwu ndị okenye na onwe ha na-akwanyekwara ụmụazị ugwu ha na-akwanyekwuru onwe ha ugwu ụmụazị nwee ike wee na-akwanyekwara ha nwa ugwu mana ihe anyị na-afụ tata dị egwu ọ dị egwu ụmụazị amazi ihe bụ nsọpụrụ ụmụazị amazi ihe bụ nsọpụrụ o ị fụ nwatakịrị ọ pụọ dịka a ga-asị na o nwere nwa e, kọbọ naabọ dị ya n'aka ị fụzi ebe ọ ya na-ekwu okwu etu a ị na-asịzi ọ gịnịzi sọ nwa nya nwa ntọntọ nwa dị ya ọ na-ekwu okwu etu ọ na-azụpụsi ana ọ ka ndị be anyị si fụ onwe ha tata ọ bịa bụrụ ihe anyị mere onwe anyị ọ ihe anyị mere onwe anyị ọ jọgburu udele sigbuo nkakwụ onye ọbụla nwere ugwu dịrị ya nọ ndị a na-akọba ndị Igbo ọnụ bụ ụfọdụ sị na na ndị ofe mmanụ na ndị ugwu na ha na-aka akwanyere ndị okenye ha ugwu karịa ndị be anyị mgbe ụfọdụ i nerukwa anya bụ ihe ọ dịka eziokwu mana mụnwa ekwenyechaakwa maka na nke ndị ofe mmanụ bụ ọ ya ọ ya ekele mmadụ ọ daa ọ bụghị mgbe anyị da n'ala ka eji ama na ị na-akwanyere onye onye tọrọ gị ugwu o nwere ike ebe ahụ ọ na-adakwa n'ala ọ na-asị gị- ọ na-asị gị too afọ ọ na-asị gị too too afọ ebe ọ na-ada n'ala ọ dịka ya asị na ọsọ ọ bụghị ya ịkwanyere ịkwanyere mmadụ ugwu dị n'ihu a- e- e- apart from ekene godo otu esi ekene ekene enwere ọtụtụ i- e- ụzọ eji akwanyere mmadụ ji akwanyere ibe ugwu ụdị nke ọ dị n'ala Igbo tata na anya anya dịgasị na na iji sọrọ ibe gị jide ụdị ego ha ji a na-ene gị anya ka onye ara a na-ene gị anya ka onye ara ndị nne na nna anyị tata sokwa bụrụ nyebe a na-adịghị mma maka na ọ bụrụ ị nọdụ okenye aha anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbụrị ị nọdụ n'ụlọ fụ ebe nwata na-atakobozi n'ụdị na na ọ pụrụ bute ego ọ na-akarịzi njọ otu ihe ọjọọ juru be anyị taa ma ndị yahoo yahoo plus ndị ego mbute ndị ọ na-aka njọ onye kpotokọsịrị obodo o jezie bata etu a okwu ya na-ekwezi okwu e, ekwugo m ihe a mbụ ndị igbo megharịa n'ahụ sị were ehihie chọwakwa ewu ojii mgbe ọ ya-abụ o ruo ife a menyere n'ihu moto oge obodo onye okpu onye chiri onye nze onye ọzọ na-ekwu okwu ofu obere nwa nwa ụmụazị ndị anyị na ha ekwu na nwagide jezi ọga ahụ ga mechie ọnụ be anyị nke na-akụ jee ebe ọ nọ gbuo ya aka n'isi dara okpu mme okpu kpụpụ ya n'isi tụọ ya n'ala zọọ ya ụkwụ